isi mu nyengo imene iya zinatheka bwanji nyengo imene ndi yosausa kwambiri kuposa mazunzo a ambuye yesu amene wina pakana lero sakumvesa kuti adatuluka bwanji mboma atamupulintira kale nsalu zokuti akalumbirire komanso atawononga ndalama za nkhaninkhani kugula pakana zija zimakokedwa ndi angamira chija chimakhala ngati chimanyamula maliro kunja chija koma iye anachigula chimenechija kuti akakwere siku lolumbiritsidwa atapulintapulinta kale ma t-shirt zonse zitatheka kale chifukwa anali akunamizidwa kuti iyeyo ndi amene atawine zisankho ndipo ankachita kunena mwathamo kunena kuti na amene anazolowera kudya kuba simundikwanisa chifukwa ine ndikulamulirabe pakana 2030 ndipo wina asafu- afune asafune ine ndi amene ndikuwina koma anthu ndoyipa kwambiri amalawi ndinu anthu achabe kwambiri mwampangiranji mwana wanzanu chonchija wakukasiya munthu wofatsa ngati uyo moreover ndi mbusa amene amakhoza kumayankhulana ndi mulungu limodzi ndi mwana wace inu osamumvera chisoni iyayi eh? anthu oyipa koma ndiye munamudyera ndalama zachetu mmene mwadyerera ma mp ndi makhansala ndipo iyi ena pakana mmachita kumayitana anthu kuma paper Sunday kuma builders day eh? koma anthu kumachita kukang'anirana ena kuma- kumapanga mpikisano wopereka ndalama ma 10 miliyoni ma 30 miliyoni ati awine eh? tinakuwuzani inu anthu awawa anthu asakupusiseni tabwerani pamodzi anthu inu musaononge ndalama zanu koma anthu nde mwaononga ndalama awene amene ndikumvera chisoni muzonsezi amene ndiwajantoliro awene Ah, ukamamva kuti akulira awene zomveka awene ndipo ndikuchita kumva kumva kukoma kunena kuti matama izi sikanthu iyaye kuzimva majuwisi eh? nyengo ya zinatheka bwanji choncho lero ndabweranso ndi nkhani zikulu zikulu ena mmaona ngati kapena mwina tikamalawira chochi kumakhala kusowa zochita koma ayi kumafunika kuti inuyo amalawi muziziwa zinthu komanso zinthu zimene zikukukhuzani inuyo zizimveka kwa atsogoleri atsogoleri wanyozere okha kapena ayi Ndili ndi nkhani zikulu zikulu zimene ndikufuna kuti ndialankhulire awa a dpp zili ndi iwowo anyozere okha koma malangizowo nditawapasa chifukwa nthawi zina munthu kukwatira nkazi kapena kukwatirana ndi mamuna amene chinamupha nkazache kapena mamunache osachiziwa ndiye kuti munthunso umakhoza kukapeza mavuto Apapa lero tikufuna tikuuzeni inu a dpp zinthu zina ndi zina zimene zapangisa kuti wadya ntoliro ndi anzache amene amafuna utsogoleri pakana 2090 agwe chagada asamakhulupilire koma ali ndi china chilichonse ndalama zomachita kumasamira mnyumba kumachita kuponda kuyiona 500 ija amakhala alibe nayo ntchito ali ndi ndalama mapwemvupwemvu ichi ndi chimene chikufunikira kuti inuyo muchionere patali chifukwa ngati simuchionera patali mudziwe kunena kuti nanunso kutero ku 5 years ikubwerayi mugwa nayo koma tisanafike kumeneko ndikufuna ndiachite congratulate ma ministers amene akulumbiritsidwa lero komanso ndikamuchite congratulate enoki chihana amenenso ati alumbiritsidwe lero kapena mawa kukhala second vice president wa dziko. Izizi ndi chisimikizo kunena kuti nthawi zina udindo tikamaufuna, Mulungu amakhonza kuukaniza. Udindo umachokera kwa Mulungu ndipo amaona munthu amene akhoza kukhala mtsogoleri chifukwa kunena chilungamo. Udindo umenewu wa Enoki Chihana is a sign of hard work is a sign of being patient is a sign yoonesa kuti munthuyo ndi wopirira komanso ali ndi ma characteristics ofuna kusogolera amalawi motero kuti ena ake ankaona ngati udindo umene uzakhala wawo ayi lero ati alumbire ndi enoki chihana munthu wosazikonda, munthu wofuna kukhala ndi anthu, munthu amene anabadwira amachita kuoneka kuti anabadwa mu banja losakhala la ana osusuka. Lero ena ake ankamutukwana uja uh, Peter wa Mutharika aziuona udindo ukuyenda ukuyenda umo chifukwa chana cha, chi- china chizolowezi chinakulowa kuzitenga ku- m- kuzitenga ati ku- kudula kwambiri kuzitenga ati kukhala iwo wotchuka Ndiye lero tu udindo uja ndiwo wakukanikani. Aku ati alumbire lero ndi Enoch Chihana. Tikuchiteni congratulate kwambiri. Pitani mukatumikire anthu osakazikonda, mukatumikire anthu mudziwe kuti kapitolo yanu ya inuyo ndi anthuwo. Ndipo pali ena aja akumanena kuti a Enoch Chihana ofunika asiye za second vice president akakhale MP akunama chimwene. munthu sumu- sungamakhale ku sukulu ndikumafuna uzingokhalabe mu standard 1 anthu amenewo ndi amene sakukufunirani zabwino munthu umayenera uzipanga progress in life and what you have achieved today is some- something uh, chimene ndikuyenera kukondwera nacho komanso anthu akufuna kwabwino akuyenera kukondwera nacho lero ndipita kuja kumatchedwa ku dpp kuti ndikakuunikireni kunena kuti china mwa icho chimene anafera aja a mcp ndi mtima ofuna kuzitenga ngati iwo ndi ozindikira ankasewera mpira ndi anthu okuti sanali mu timu yawo kusewera mpira ndi adani munthu wanzeru sumadya pa tebulo imodzi ndi mdani wako ndi ofunika pamene inu mwatenga boma lya dpp muyang'anisise kwambiri ma ministry yangapo muyang'anisise kwambiri mabungwe yangapo muyang'anisise kwambiri madera angapo amene wawa ngati simuwayang'anisisa mukhoza kumagwira ntchito yabwino koma muli anthu ena ake mmene momo okupangani sabotage nambala 1 tapitani ku mbc mbc iyi ngati simuichita simuiyang'ana bwinobwino kumeneku kuli anthu amene akuoneka ngati ndioulusa mawu koma anthu amenewo ali zinkhanira anthu amenewo ali otumidwa ndi adani anu ndipo azikuchitani sabotage iyi si nkhani yomafuna kumasekerera ndiofunika muyang'ane kwa msanga msanga mwa machawi anthu amene ajawo wa ku mbc ena akakutukwanani ajawo mu pulogalamu ya ti- ti- timvese ija amene aja ofunika kudira nawo chifukwa ngati simudira nawo anthu amene ajawo adzakupwetekani kwambiri 2030 izizi ndikungokupasani malangizo amene wa aulere ndi no mercy of course mukuyenera kuti muyang'anenso critically pali anthu ena ndi ma professionals nde pali anthu ena ndi anthu okuti anachita kuyikidwa ndi wadya mtoliro amenewo olo zitavuta zitatani Mukuyenera musagwire nawo ntchito chifukwa kale lija ndinkawauzanso kunena kuti, Anthu amene muli nawo mukugwira nawo ntchito, ena a iwo si anthu anu, ena a iwo ndi maplant. So ku mbc nso kuli maplant amene ngati simusamalira akupwetekani kwambiri. dera lina limene inu a dpp muti muliyang'ane pamene mukuyamba kuti muzipanga zina ndi zina kuti muwaombole amalawi amene ali nanu chikhulupiriro ndi ku admarc ku admarc kumene koko kundi- kunavuta kopsa kunachosedwa anthu ntchito osalakwa pakana lero sakuwapasa ndalama zawo komanso amene anali- ana- anapeza mwayi atalembedwanso kawiri akuzunzika kwambiri chifukwa kuli ma plant okhaokha a mcp mukuyenera musamalire kwambiri ngati mukufuna kuti zanu zikuyendereni bwino mukuyenera kwambiri muyang'ane ku admarc admarc ndikovunda kwambiri ku admarc sikuli bwino ndiofunika kuti muyang'aneko ndi diso lalikulu kwambiri chifukwa ku- imene ijayi ndimene i- iti ikupwetekeni ngati anthu amene wawa simuwayang'anisisa bwinobwino eh, komanso ndikusamalira anthu amene wawa amene akugwira ntchito ku admarc admarc ndimene ikhoza kuzakugwesani siku lina izizi ndikungokuwuzani inu anzathu a dpp malangizo amenewa muwatenge kwambiri seriously nkhani ina imene muti muyiyang'anisise bwinobwino ndi nkhani ya anthu anu amene anagwira ntchito Kulitu anthu amene agwira ntchito achinyamata komanso anthu osiyanasiyana. Pali uyu amatchedwa a, a Maria Maria wamkulu wa azimayi wa amayi ku Southern Region amene ujatu nayensotu wagwira ntchito wagwiratu ntchito mtsikana amene ujayo inu nthawi inoyo ndikuwuzeni abale anga muli apa nthawi inoyo ndi pamene anthu amayamba miseche amayamba kumakanenerana zambiri kwa atsogoleri kumakhomererana koma tinene chilungamo chinthu ichichi kuti chiyende kufika pamene chafikapa inali collective efforts achina mainja ajawo achina maliyawo eh? andasowa amene agula andasowa kubwera ku anayowo kubwera andani a- a- akaziwe anthu osiyanasiyana achinyamata osiyanasiyana agwira ntchito yotamandika kwambiri so mukuyenera anthu anu pamene mukumadya makekewa anthu anunso muwaganizire komanso muganizire wina aliyense muno mmalawi osakhala kunena kuti uyu aa uyu si wathu uyu ndi wakumpoto uyu ndi wachani ayi ndiofunika anthu onse anthu onse akhale muachite treat equally mukati chonchi muona kuti zinthu ziyenda bwino kwambiri koma popanda zimenezozo muona kuti zinthu zambiri zisokonekera awa ndi malangizo anga mamawa uno anyu, anyuwani komanso malangizo aulere opita kwa inuyo komanso ndi ofunika kuti muwayang'anire amalawi muonesese kuti kodi kodi zofuna za amalawi tikuzipanga Kodi anthu amene akuvutika akumudzi akukwanisa kupeza ma basic needs? Kodi fetereza wathu timpanga fetereza wa subsidy kapena timpanga fetereza wa universal eh? Chifukwansotu fetereza wa subsidy uja mwachuluka zachinyengo kwambiri samafikiratu anthutu. izizi ndiofunika muziyang'anire mukhale pansi muonesese mukhale pansi ndi ma technocrats mukhale pansi ndi anthu a business mukhale pansi ndi anthu akuluakulu osiyanasiyana amabungwe osiyanasiyana muone kuti kodi pamene mukupita chisogolo 2030 mukhala mukuyenda bwanji Koma mukamagwira ntchito ndikumakha- ndikumakhala ngati ndinu wopemphera kwambiri ndikuwasiya anasongole mkati momo, omwewo ndi amene ati apangise azakupwetekeni. Omwewo ndi amene ati azitumana ndikumanena kuti iyayi amenewawa akukonza mapulani akuti. Chifukwatu nkhani ina imene muti musamalire nayo kwambiri ndi yolandira anthu amene ndi ma political prostitutes. amene amafuna azikhala mmaboma a ena aliwonse kuteloko muwaona aziyamba kumanena kuti bwana ifeyo tinaziwa kunena kuti mtsogoleri weniweni ndi inuyo osakhala chakwera koma anali ndi chakwera yemweyo onse amene anachoka mu dpp kupita zipani zina mukuyenera musamale nawo kwambiri anthu amene amangofuna china chilichonse chikhale chawo azidya bwino iyi ni nthawi yokuti anthu ena atengerepo phunziro sizomawalandira anthu mukhoza kuwalandira anthu ali mapulanti atatumizidwa chifukwa awatu mtima sakuupezabetu anthu amenewatu ndi okwiya kwambiri and even nkhani ya security you need to beef up security ya president chifukwa chinthu chimene mwatengachi ena sakupuma nacho bwino Ali ndi alitu ndi ukali koditu inu kunja kunotu anthu agawanatu mfutitu olo anyamata amenewawa a program ya timvesewa anapasidwa pasidwa mfuti mukayang'ana mapepala a polisimo muona kuti anthu amenewa anapasidwa pasidwa mfuti and kwina kumene muti muyenera kusamala kwambiri ndi ku area 30 area 30 ndiofunika kumene kuja kutenga sache la che la panjatu lijalo lotimachita kukwazula kumunda yali ndikusesa momo area 30 ija kuisesa chifukwa kumene kuja kuli zigawenga kwambiri izizi muka a, a dpp akuluakulu a dpp mukhale pansi muyang'ane bwinobwino ngati simusamalira kutereko 2030 mukhozanso kutuluka mboma Koma ine ndikukufunirani zabwino kuti mukhalebe m'boma momo. By what? Doing zimene anthu akufuna kupanga. Komanso osamaloledwa kumanamizidwa? Osalola manjanjawidi ena abwere azizakunamizani inu ayi. Komanso kusankha mukamasankha anthu m'maudindo osiyanasiyana sankhani anthu amene atazikondweranso ndi a Malawi. osasankhanso anthu amene anali ndi mbiri zoyipa ndiye muziwapatsanso maudindo zimenezo zikupangisani kuti ulendo wanu wa 2030 ukhale ulendo wosakhala bwino awa ndi malangizo aulere bon kalindo the dc

Amalawi kulakwa. Hey, Aliyono.